eko ndiye kumeneko ndinapita ku blantyre tinakhala tinapita ku college ku health sciences kuchoka ku health sciences ndinapita ndinachita mwayi kupita ku college kwina ku south africa kumene kuja tachokako mmalo mobwerera kuno ndinachitanso mwayi wina waukulu ndinapita ku canada ku canada ndinakakhala pang'ono ndithu kumeneko ndinakamaliza ndikuphunzira ntchito zimene timaona anthu akadwala matenda mmakutu komanso anthu akachita ngozi kupezeka awononga ubongo ndi asiya kuyankhula akulephera kuyankhula zimene ndakaphunzira ndi zimenezo nditabwerako ndagwira ntchito mdziko muno zipatala zingapo moti anthu ena pano akuona dokotala wawo sakuonanso olemekezeka spika ayi akuona dokotala wawo ena amene anandiona kuchipatala cha sos kundiona kuchipatala cha ku- ku queens ku blantyre kumwaiwathu ku adventist ku blantyre akuona dokotala ndiye chidule ndithu victor musowa ndi ameneyoyo chabwino ndithu zikhala ngati tsiku lina tidzayala mphasa ndikuzamva kuti kodi nkhani poti mwati chidule tidzamve kuti kodi kutalika wake ndikutani nkhani imeneyi ndizofunika kuti anthu adzadziwe kuti kuli kumulanje kuti mumatani so mwina ena ali kumenekoko akuvutika Eh, kwambiri. aza- azamve nthanoyo kuti mwina izawalimbikitsenso iwowo kwambiri ndithu ndithu zoona chabwino ngati first deputy speaker uh, kukudziwani nyumba ya malamulo anthu ndithu amakudziwani ngati phungu wa mulanje bale kukuonani ndithu mukugwira ntchito zanu mnyumbamo kukudziwani kunali kumeneko tsopano ngati first deputy speaker ndikukhulupirira kuti mmene mmakhala nthawi imene mmagwira ntchito ah, ngati phungu wa nyumba ya malamulo mnyumbayi mumaona ndithu mmene ah, mmene amakhala pa mpando uja ngati maspika amene anali mbuyo amagwirira ntchito yawo lero ndinu ndipo takuonani ndithu mwagwira ntchitoyo mwatsogolera zokambirana za mnyumbayi zinali monga mmazionera mukukhala kumpando ngati phungu mmene mmakhalira muja kapena zimamveka motani tsiku la lero kuti mwatsogolera ndinu zokambiranazi Ah, lero linali tsiku lo- lophatikizana phatikizana kwambiri chifukwa mmene ndimanyamuka kuti ndikuyamba pamene paja lero ndinapita ndili woti ndakonzeka ndithu ndikukagwira ntchito koma kenako ndinangofika pa khomo paja ndikulowa mmene muja phokoso litayambika mmene muja ndikuyenda eh, ulendo uja unatalika kuchoka pa khomo paja kufika pa chimpando paja eh, mmene muja nyumba ija ka step kuyesa kusintha ena kenaka kuzabwerera. ena kuzayenda pang'ono pang'ono ena kufulumiza koma chinali chinthu cho- choti ukanatha kulira ukanatha kusangalala koma ndimayenera ndithu kuyenda kupita pa chimpando paja koma ndinaona kuti ndithu nzotheka nditafika pa mpando uja ndinangolimba mtima kuona kuti nyumba iyi ah, ah, ikundikhala ndifuna izi ndimvera kena kuona kahamala kaja pambala ani nazo zoti basi zatheka ndiye lero eh, siku la chisangalalo komanso siku limene ndaona kuti kodi ntchito ija akamagwira maspeakers ambuyo aja imaoneka chonchicha Fa- tikakhala ku- kuja siioneka mmene imaonekera nditakhala pamene paja fa nditakhala paja nyumba ija imaoneka yaikulu pena kakang'ono ena andilembera kumapeto kuti simunandione ndinakhala kumbuyo kuja simunanditchule ndawauza kuti iyayi siku lina nzakutchulani koma ndithokoze kuti zachitika ndayisogolera nyumba ija zinthu zabwino kwambiri ukale ulendo wayambika ndipo wayamba ndipo wayamba ndi mphamvutu lero ndaona kuti mmene wayambika basi ayi zosangalatsa ndithu ndithu tsopano mumadziwika kwambiri kuti leader of backbencher leader of backbencher ndipo timaona ndithu leader of backbencher mnyumba muja amati akayimirira ndithu kuyankhula nyumba ija imazakhala ngati kugwedera ndikuzamva kuti inde honorable victor musowa anayima mnyumba ndikuyankhula ena nkumati iyi anali tuvokotu ndiye pano abwera pa mpando umenewo ngati speaker first deputy speaker tiyembekezere honorable victor musowa omwe aja leader of back bencher character yake imene ija tiyembekezereso kuti ikhala pamene paja. kungoti ukangonyamula imene ija kupititsa pa speaker apa ndiye kuti mmenemuja 105 akhoza kupasa iweyo ndikuona ngati pali ntchito imene tinagwira ya leader of backbench mnyumba muja inali ntchito yokoma kwambiri ntchito imene imakuyenera kuti uzilawirira mmenemuja uzikhala wokonzeka chifukwa leader of backbench ntchito yake mmenemuja ndikumvesera kuti side inayo akuti chani nde chikangozuka chinthu iwenso uzikhala mbu- ubongo wazuka leader of backbencher ndi munthu amene amakhala wachangu pa zochitika komanso akhoza kuyisintha nyumba ija kuti tiyankhule mwakuti anthu kuyankhula zimenezo nde ndapita ndikhoza kunena kuti ntchito imene ija ndinamaliza komanso ndinayigwira bwino ndimayikonda wina anazandiyimbira ndisanakhale speaker amati "Ah, ati muzakhala leader of backbencher ndati iyayi ndikwanitsa bwanji 5 years ina ndi ndikutamanga tamanga munda muja paja kachiro ndi ndi munda mwanga mmenemuja eh ndimayenda mmenemuja nyumba yonse ija anthu kuwauza zochita mabwana akandituma kusogolo kuja koma pa speaker apa kukhala kwa ine dep- first deputy speaker zapangisanso ma mp amene abwera kumene kuona kuti nyumba ija ukhoza ndithu kuchita ngati mmene ankachitira leader of backbencher muja osatulusidwa komanso kutumikira anthu ako munjira zonse chifukwa nyumba ijatu ndiyofunika kulimbana kuti tikamaliza kulimbana tigwirizane si nyumba yoti tizingogwirizana siku loyamba lomwelo ndi ase parliament maonera maparliament osiyanasiyana ndi pamene paja ndine mtsogoleri sinenso backbencher leader koma ndikamaona backbencher akupanga zaku backbencher kumene kuja ndizimusiya apange paja inenso ndinasiyidwapo kuti ndipange nde mchichewa cha masiku ano sikuti ndikhomerera wina kuti ah backbencher khalani pansi ayi agwira ntchito yawo Agwire ntchito yawo. agwira ntchito yawo koma aziwawerenga ma, ma orders aja ma standing orders eh, chifukwa asagwire mopitirira malamulo a nyumba ija ndizaona kuti kahamala kaja kazabwera ndi pali ka section kena kovuta kwambiri amakatchula 105 akakatchula amangoyenera munthu azipita ndimafuna ndifike ku 105 kuti kodi nthawi imene mumagwira ntchito yanu imene mwanena kuti ndinayigwira ntchito yabwino kwambiri 105 sinagwirepo ntchito pa ine ayi ndithokoze ikanatha kugwira koma inalephera sanandipase sizinatheke ndipo anthu ambiri amaona ngati ine ndinatulutsidwa kambirimbiri koma ayi, ayi, ayi. ndithokoze chifukwa chonena kuti eh, aspika anapirira fo backbench asimasewera koma siku lina anandiyimisa akutulusa anthu atafika paine anati ndikukupangani woni eh, nangoti komatu apa ndafuna kubweza magiya magiya inali 105 iyi koma ndithokoze kuti sinatulukepo nyumba muja ndagwira ntchito bwino ndi ma speakers amene analipo ma deputy speaker onse kuchokera mmene ndinabwera 2014 kuzafika lero pakhala ma speakers ndi ma deputy speakers 6 onse ndagwira nawo ntchito bwino kwambiri kwambiri muli ndi mbiri ndithu mnyumbayi mwafotokoza kuti mwaona masipika kubwera pamalo pamene paja kugwira ntchito yawo ndime yawonso nkumapita mkuona kwanu kuti mwalowamo muno mu chinthuchi mukuona kuti munthu agwire ntchito imeneyi ngati spika uh, mmoti nkuyamikiridwa kapena nkunena kuti inali yabwino ntchito imeneyi achite motani zinthu zake zikhale motani choyamba aziwe kuti ndi mtsogoleri koma asautengenso utsogoleriwo kusanduka ngati iye ndiye chairman wa chipani fo nyumba muja muli zipani zosiyanasiyana aziwe zoti zipani zija zimabwera ndi zofuna zosiyanasiyana nyumba muja aonesese kuti anthu sakubweresa za kuchipani kwawo kulowesa nyumba muja nyumba ija ikhale yopanda kukanganirana za chipani koma tizikanganirana zokonza ziko nde ine ngati ndikhala pa mpando wa nyumba ija ndiwalole ma mp abwere pamaso ayime alongosole za kumuzi kwawo mavuto akwawo popanda kuwalesa Fe anthu akwawo akufuna atawamva lero leroli mp wina wakumzimba north anachita kuti anthu akwawo anamwimbira kuti tifuna uyankhule lero ndipo anachita kupempha kuti ngati sayankhule lero eh ndikhala pa nkhondo ndi anthu akwathu nde ine ngati mtsogoleri ndikuyenera kuwalola ma MP ngati amenewa kuti ayike maganizo awo ku nyumba ija amalawi amve and anthu azakumbukira tikamazamaliza ntchito iyi kuti ah, anayesesa ndipo tiyesesa tigwira bwino ntchito sitikhala phungu amene apondereze ma MP achi- achizimayi ma MP ang'onoang'ono amene tiwapasa mwayi kuti aphunzire ntchitoyi since tikazachoka ife ozatenga ndi iwowo ndithu tiwaphunzise zinthu zabwino tisawaphunzise zinthu zolakwika chabwino uthenga wanu ungakhale wotani kwa amalawi amene mwina amakudziwani kuti awa anali uh, honorable victor musowa mp wa mulanje bale komanso mwina adokotala awo muzipatala mmene mmakhala mukugwira ntchito muwauza zotani pano mmene mwatenga udindo umenewo ngati first deputy speaker ndimafuna choyamba ndiwathokoze amalawi onse nditasankhidwa andisapota ma social media amu amalemba zabwino Mwa- ndifuna adziwe zoti ndimaziona zimene zija moti akazilemba zimene zija ine ndikaona nthawi zina umakhala kuti tulo tinavuta ndikawerenga zimene zija umapezeka wagona komatu ndiye ndiwalonjeze kuti tigwira ntchito yabwino tisapota aspika athu komanso ine ngati wachiwiri wawo ndigwira ntchito yabwino kuwatumikira amalawi umu mudusa malamulo amene athandiza amalawi sikuti chifukwa choti lamulo labwera labwera parliament lizingodusa ayi tiyesesa muduse lamulo lenileni limene liwatumikira amalawi kuti mavuto a malawi ngati nyumba ya malamulo tiwathandizire ndi ndi chikhulupiriro kuti ndiyesesanso kwambiri kulimbikitsa achinyamata kwambiri ndipo ndiwalonjeze achinyamata kunja uko ndi mkati muno kuti ineyo ngati wachiwiri kwa spika ndithandizana nawo atsogoleri onse apamudzi pano kunena kunena kuti nyumba iyi mukhale kagulu ka achinyamata ma mp amene aziona zovuta za achinyamata mmalawi muno kutinso achinyamata azipindula nayo nyumba iyi ife achinyamata ali mbali zonse kwa azimayi kwa azibambo kumene kuli achinyamata sono amene akangoyamba kupindula ziko lo litukuka nde ine ndiyesesa kwambiri ndi mphamvu zanga kugwiritsa ntchito udindo uwu kuti achinyamata mpaliyamentimu agwire ntchito kuti achinyamata kunja uku apindule ndithu pamene tikupita kumapeto tingofuna timve kodi kupatula kugwira ntchito ngati mtsogoleri kundale ndi chani china chimene mmachita kapena chimene tsiku ndi tsiku mmatha kudzuka kusangalatsa moyo wanu kapena inuyo nokha ndikuchita chomwe chisakhuzani ndale
pali zinthu ziwiri zimene ndimazikonda choyamba ndinabadwa ndisakuziwa kusambira koma ndikupita nditapanga apply school ku canada ku toronto anandiuza kuti pafunikatu condition yoyamba munthu oziwa kusambira ndende aa nditipanga bwanji takula kale nde ndinapita ku sukulu yakuphunzira kusambira nde ndinakakamira mudziwa ukaphunzira utakula umayesesa nde naziphunzira nde ndimakukonda kusambira kwambiri kwambiri moti ndimakukonda ndimapita kukasambira pafupi pafupi mpaka na lero koma ndikakhala kuti holiday yakoma ndifuna ndipange zinthu ndili ndi gulu la azinzanga ku blantyre ko amayendesa zimagalimoto zachikale kwambiri zakale zimene ankayendera azungu mwina pobwera mdziko muno kalekale zimatchedwa zima land rover zima defender zachikale kwabasi nde timakwera zimenezo nde timakayenda nde tayenda malawi muno kunyika kuja mwina ine ka 12 kakwana e, ndayenda kwabasi palibe boma limene sindinaponde ikanakhala galimoto imakafika kuli- kulikoma ndikanapita nayo koma ndayisiyapo ku nkhata bay ku salima kawiri kukwera sitima kupita kulikoma ndapangapo zinthu ndi anthu amenewo nde ndimakonda kuyendayenda malawi muno komanso mayiko oyandikira ndi zimagalimoto zachikalezi nde m'blantyre anthu amandiziwa ndithu kuti ah, uja wa land rover uja eh, nde siku lina nditi ndikopere ku lilongwe kuno ndijoina zimene za maland rovers mwina a speaker ndizapempha tizizayimika pa parliament pa ma land rover achikale usati amanowa zanyuwani akukwera anthuzi koma zoti panopo palibe akukwera parliament kuno zimenezo za 1980 chakuti za 1970 chakuti Tinkaziti ma 110. zimene zichi Amenezo. nde pali china chachifupi kwambiri ehe ndi chimene timakonda zimene zicha timakoka matelera ake timanyamula matenti timagawa matenti kwa ana a sukulu amene akufuna kuphunzira kuchita kampu tikapeza matenti ambiri anthu amatipasa ifenso timapereka kwa anthu ena timathandiza kwambiri timapereka zipangizo timasonkha ndalama tikamayenda siku lina ndithu muzapite mukaone cyclone freddy ija tinapereka katundu wochuluka kwa amalawi amene anakhuzidwa moti timakhala wokondwa kwambiri kuti mpaka na nthawi imeneyo president wa dziko lino anatchula gulu la maland rover kuti tikuthokozeni tikati atchula maland rover aja maina athu sanatchule ndinali m'gulu lomwelo koma ndi china chimene ndimachikonda kwambiri blantyre anthu amadziwa zoti oh uja wa land rover uja musowa wa land rover musowa wa land rover ndiye ndimazikonda zimenezo kwambiri zinazo sindinayesepo mpira sindinamenyepo koma kuno ndimayesesa koma ndimapita kukapanga phokoso ku stadium koma sinditha mpira sinditheratu koma anthu amandilowesa ndimakhala 5 minutes m'bwalo ndikapanga phokoso amanditulusa nde ndimangopita kukasangalala nawo koma ziwirizi ndi zimene ndimazikonda ndi mtima wanga wonse ayi tathokoza kwambiri kuti mwatigawirako mbali ina ya moyo wanu imene mwina ambiri samaidziwa ndathokoza komanso tikuthokozeni potipasa mpata kuti ticheze nanu tsiku la lero timvepo ziwiri zitatu tadziwa kuti honorable victor musowa ndi andani komanso iwo amatani komanso akonza zotani mtsogolo mmene atenga udindo umenewo ndithokozeni kwambiri inu a tv ya parliament tiyeni tipereke mpata kuti anthu ambiri aziwe parliament ndi chani chifukwa anthu amangotiona tasonkhana kuno ena saziwa kuti timatsatani kuno koma chifukwa cha inu mukayendera anthu kumidziku kukaonesa kuwaonesa kwambiri zinthu zimene timapanga kuno anthu mwina azayamba kutikhulupirira kuti "Ah, komatu anthuwa ndi atsogoleri amene amapita kukapanga malamulo okonzera dziko lathu kuti likhale pabwino ndi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kuyankhula ndi ineyo zikomo kwambiri zikomo tikufunireni zabwino zonse ndathokoza pa ntchito yanu zikomo kwambiri pameneponso mpamene tatsirizira kucheza kwathu ndi a first deputy speaker a nyumba ya malamulo kuno ku malawi honorable victor musowa mp amene angosankhidwa kumene kufikira tsiku lina pamene tidzakhalenso ndi mlendo wina mu programu imeneyi khalani pomwepo pitirizani kuonera maprogramu athu otsatira munali ndi ine linda masinga